Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Olemekezeka a Namalomba anatambasula uthenga umene a Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa a Malawi la Mulungu lapitali. Takhalani pompo timvetsere kuti a Namalomba anatambasula uthengawu bwanji. Inu nonse amene mukutionera ah, komanso amene mukutimvera ah, ku madera osiyanasiyana m'Malawi muno ah, ku Nsanje, Chitipa ndi maboma osiyanasiyana komanso amene mukutimvera ndi kutionera ku mayiko akunja. Pano tikufuna kutambasula uthenga omwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. Uthengawo anapereka m'Chingerezi koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha dpp a shadrack namalomba amene afuna kutambasule uthengawu mwa mvemvemve momveka bwinobwino ku mtundu wa amalawi Arthur Peter mutharika anapereka ku mtundu wa amalawi uthengawo anapereka mchingerezi koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha dpp a shadrack namalomba amene afuna kutambasule uthengawu mwamvemvemve, momveka bwinobwino ku mtundu wa Amalawi. Uthengawu uli ndi mfundo zingapo. Pali mfundo ya njala yomwe yagwedeza m'dziko lino um, kuyambira m'midzi komanso m'matawuni. Kalekale anthu amapita ku tawuni kuti mwina akapeze kena kake uh, kuti athandizire ku midzi, koma zomvetsa chisoni kuti ndi mtawuni momwe njala yagwedeza kwambiri. mukamanena kuti anthu ozunzika ndi kuti inuyo muchita nsanje anthu a dpp inu kwa iwo wa mcp akuti anthu akudya bwino anthu sakuzunzika akuti anthu amene akuzunzika ndi kuti ndi alesi satha mwina kulima zakumunda koma zimenezo n'zoona mwina mwake kuyankha kwake pologalamu yanuyi nthawi ina yake mudzakayipangire kumudzi mudzakafunse anthu nkumakhala nawo kumudzi kuja kuwafunsa kuti kodi mukuti bwanji mmene mukukhalira eh, ndi boma limeneli adzakuwuzani ndithu mwachindunji kuti boma ililo likuzunza amalawi tikunena pano panopa chabwino mwezi wapitawo mango analipo koma Mango mango ati? palibe mango atha zikhawo zon- tikunenazo kuti upite m'tchiremo ukakumbe panopa kuli ndi mvulayi ndikuti kwapanga chitchire sungachionenso mwinanso kulumidwa ndi njoka kumene kulumidwanso ndi njoka panopa zimene zikuchitikano anthu kumangokhala kusowa mtengo ogwira eh, ana amene nde uthenga wa president ana ambiri panopa e, ndaona um, mu uthenga uja ananena Eh. kuti ana 4 mwa ana 10 Yes. ehe akupinimi kupinimbira Eh. kuti akukukula mu- mu- asakukula bwino Kwa chifukwa- Kwa kusowa zakudya za magulu atatu Ehe. nkhani ya zakudya za magulu atatuyi inalitu mwina cha ma 80 1980 chakuti imene azimayi ankaphunzitsa kuti aziphika zakudya za magulu atatu Yes. mazira Ehe, ehe. kachani ndiye ikakhale 2025 zoona mwana azipinimbira nchifukwa chake inu ndi ine tili pano kumaoneka matupi chonchi zachitika chaka- zaka 5 zimene za Chakwerazi tsoka mavuto ake tidzaona mtsogolo ndiye kumapezeka kuti ana afupiafupi

wina anaimba nyimbo ndi njala nchilombo Eh, njala nchilombo Eh, njala nchilombo. Eh, njala nchilombo Eh, Ina- eh, inakumbukira eh, njala nchilombo eh. nde a president amanena kuti amalawi mukuvutika chonchi komatu dziwani kuti ulamuliro wa dpp nde amakumbutsanso amalawi kuti nthawi imeneyo palibe ndi mmodzi yemwe amadandaula ndi njala anya ana amene amakhala bwinobwino panalibe zakuti kunyentchera yayi panali pulogalamu ya fisipi imene iwo ndi boma lawo amayendetsa makuponitu amapezeka aliyense atchulamo za aip Inde. imene ili affordable farm inputs panopanso si afodabo panopo mu- mu- zikusiya kuti afodabo Yeah, mu- Izina afoda, yeah, afoda. mu uthenga wa president anena kuti aip yasanduka chinthu chochititsa manyazi inde ku dziko lino la malawi Eh. chifukwa chani
chifukwa chaketu nchakuti utsogoleri failed leadership utsogoleri umene kuMalawi congress party a Chakwerawo amene pa a Chakwerawo ndi zero pa 10 ndi 0 pa 10 utsogoleri kulibe utsogoleri ulipo ndo wotsogoza kuba katangale nkhani ya butchali wagula feteleza ku Eh, butchali ndimafuna ndinene pamenepo kuti nkhani ya butchaliyi
pano tikumva kuti akuti nayo z- zosokonekera zokhazokhazi zachitika pamene umomo kuti eh, akuti asimohoda wagula feteleza ku butchali panonso tikumva zoona kuti adima akagula mafuta Ku- ku- ku- kukhala ngati mutu mitu imasokonekera utsogoleri wabwino kulibe mkatikati mwa pologalamu imeneyi ndiye muli kuti no muli katsankhonso kamene kakuchitika kameneko kumapezeka kuti no fetere- fetereza wambiri akuti amapititsa chigawo chimodzi fetereza wina wochepayo osapatsa anthu okay ndimafuna ndifunse pamenepo komanso ndisiye kusafu- kusafunse komanso ngakhale kumene akupereka fetereza akafunse akangomva kuti uyuyo ngwa chipani cha utm uyuyo ngwa chipani cha dpp uyuyo ngwa aford osampatsa feterezayo akuti azipereka kwa yekha amene ali mu congress party ndiye tikafunsanso kuti kodi a malawi congress party alipo angati ndiye mudzapeza kuti fetereza uja a malawi congress party ndi anthu ochepa katanga tsankho la programu imeneyi katangale mu programu imeneyi ndi zimene zalakwika nchifukwa chake pano tikunena kuti ife amalawi tili ndi njala ndiye wina atafunsa kuti kodi iniyo nthawi yanu wina sangabwere pachulu nkunena kuti inunso mmapanga chimodzimodzi nkhani za aip mwina mmapereka kwa ena anthu anthu ambiri

ine constituency kwanga kwa anthu ambirimbiri amene ana- ana- mwina ana- ndinu nokha constituency kwanuko kuti mwina ndinu achipani cha- cha dpp nanga ma constituency anzanu enawo ngati ali kumpoto kaya kuti mwina kumeneko zikuyenda ayi ayi palibe kulikonse ifeyo ti- ti- timadziwana timachezerana kume- ku ku parliament kuja pali program imeneyi ndiyolephera

ndalama zija zikubedwa nkhani yake ndiye kuba kwachi- kumene kwachuluka kumakagula fetereza uja kwa ma- madobadoba ndi kumene kupangisa kuti fetereza azikhala kwera mtengo wa- Mpaka na dziko kupeza kuti- azisowanso- azisowanso mmalawi muno feterezayo kena kunjala kena kanjala nkhani ndi imeneyo ndiye apm anafotokozaponso za kukwera mtengo kwa fetereza zoona kuti panopo fetereza

122,000. winanso kuposera pamenepo wina kuposera pamenepo inu amalawi mumawapatsa ah, chilimbikitso chotani lero muli pompano amayankhula chipongwe nisadapereke no uthenga wa chilimbikitso amayankhula chipongwe kuti ya feterezayo tamkweza chonchi wakwera pa 122 kalekale lija sitimati thumbena pa 20 pati chimanga chinali pa 7500 bag tikatenga 20,000 tikatenga 27500 kulowa ku 20 muja

ofuna ku- kunyozetsa amanena kuti "Ah, panopa mumagulitsa matumba awiri achimanga mukagula thumba la Fertilizer, fertilizer achoka pa 2 and half paja ati kukagula thumba kunyozetsa chifukwa chake panopa chimangacho panopa ndi azinena kuti chimanga chimanga thumba la chimanga likhala dufupi dufupi ndi thumba la fertilizer chifukwa panopa thumba la chimanga likuthamangira 80000 pamene la la fertilizer lija ndi 120 kuti lizikhala dufupi dufupi

maganizo awo ndikuona ngati kumwina ma- ma- mabanja ang'onoang'ono amalima chimanga mwina matumba awiri atatu 5 kuti adye sono tikupanga kuti umaganiza ngati kuti wina aliyense akufuna alime chimangacho kuti akagulitse agule fetereza nkhani yake ndi imene anthu pamene akolola matumba 5 matumba 6 panopa amene akayako. nde- nde kusokoneka- Nde nde- economics imeneyi ndi ya mtundu wanji nde kus- kusowa utsogoleri wabwinoko akuganiza kuti aliyense ngwa bizinesi pa ulimi pamene ena amangolima chimanga chija ncholinga chakuti asafe ndi mama- njala exactly. asafe ndi njala food security eh, pamene iwo akupanga zakuti akuti aliyense akulima pa business komanso muonetsetse amene amati akulima pa business wo amakhala wochepa amene ali ndi mafamu dzita- dzikuluzikulu ndi amene akumalemba anthu makhala ati matenanti kumawalimira munda satenga khasu kumakalima amene ati mama amene ma, akuti ma commercial farmers amene akufuna business yo, ndi amene amapindula koma awawa anthu wambawa akufuna chimanga choti akadye ku nyumba now um, amalawi mwatsimikizira zotani ngati a chipani cha dpp pa nkhani ya tatchula za aip tatchula za fetereza amene wakukwera a- anthu akukanika kugula panopo mwina akupeza manyowa basi kumangothira mundamu kuti zavuta zavuta koma si onse amene angapeza amalawi mwa Mwapukuta misonzi motani malinga ndi uthenga umene uh, APM wapereka okhuza pa nkhani za fetereza? Pa nkhani za feterezazi nzovuta kwambiri.
Amalawi adziwe ichi kuti ndipo angokumbukira 5 years yapitayo akumbukire komanso ana amene akuyamba kukavota kumene pano tiwakumbutse ndi kuwadziwitsa kuti pa ulamuliro wa dpp ndi wa profesa arthur peter Muthalu- muthalika number one priority imakhala chakudya tisanakambe china chilichonse tikambirane nkhani ya chakudya dziko silingatukuke ngati anthu ali ndi njala sungapite kumunda sungapite kuntchito ana sangapite kusukulu kukani sungapite sangapita kusukulu. asanadye phala mkalasi sakamva sakamva Mhm. number one kudya ndiye chilimbikitso chimene ndingapatse ndi chakuti tiyeninso tibwererenso ku ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika tibwererenso ku ulamuliro wa dpp ndi, ndi, ndi, ndi mtsogoleri yekhayo amene angakonze ichicho C. Vuto limene lili pamaso pathuli nlakusowa kwa njala. Mufunsa kuti, Kodi tidzapanga bwanji? Kuti fetereza apezeke, mumafunikano nkhani imene ina imene tikambirane pano ndi yakutino economy inoyo ndalama zachuma zachuma Eh, ndimafuna ndinene kuti ah, posachedwapa Eha. tikhala tikukambirana nkhani za economy zo Ehe. Eh, ndiye panopo tipumulire kaye pang'ono kenako tibwere ku nkhani za- zachumazo chachikulu Tiyeni tikasankhe Prof. Arthur Peter Mutharika ndi dpp, mamembala a parliament a dpp. Tikhalanso tikukamba kuti chifukwa chiyani kuti mamembala a dpp? Chifukwanso chakuti kuti usinthe zinthu m'Malawi muno, kuti chimangacho chikakhale chotsika komanso fetereza akakhale wotsika, tiyenera kukhala ndi kuti ku parliament tilinso ndi anthu otithandizira kugwira ntchito imeneyi. Chimodzimodzinso Othandiza kupereka nkhuni kuti operekeza zinthu nkhuni. zikapse bwinobwino. Eya. Zikomo Koma kwambiri. chachikulu, Prof.
Pano tikufuna Professor Arthur Peter Mutharika anakambaponso za chuma kuti eh, chuma chavuta pali nkhani za forex zinthu kukwera mitengo mizere ya mafuta aliyense akuiona uthenga wa- wa adadi profesa P- uh, arthur peter mutharika pa nkhani za kuchuma akutinji
zikomo kwambiri mu uthenga wawo umene anali nawo wowafotokozera Amalawi. Anaima pa mfundonso ya zachuma ndipo iwo amadandaula, amalira pamodzi ndi Amalawi kuti Amalawi akuvutika, Amalawi akusowa ngakhale ndi khobidi yochepa yomweyo kuti angagule zinthu zofunika panyumba pawo pakhomo pawo tikukambatu ndalama yoti ungapeze loko ndi mchere wa tsiku limenelolo tikatikanena za shuga ndiye shuga anthu adasiyanso kugwiritsa ntchito shuga loko phala limene kuti ulipeze phalalo kuti ungakathiremo shu- shugayo palibepo adasiya kugwiritsa shuga tikambe ndithu loko chimanga chimene. kuti kusowa khobidi logulira ngakhale kabigili. ka- ka- Amati ma kabigila big kuti- kid.
a- chi- chigoba Eh, chig- oh, kapena chigoba. okumani panopa panopano zachoka kuvuti mavuto amene afika pano akuti loko chigobacho kuti munthu agule Kilogramu ya ufa panopo mudziwa mtengo wake. m'midzi mmene timakhalamu 2000 kwacha indi 2000 Eh, Eh, koma 2000.
kakang'ono kena kakang'ono kakeje kakajumbo choncho 2000 kwacha e chigoba chija chithamangira 10000 chigoba ndi ka- kabigili ka 5 liters ithamangira 10000 ndiyeno n- mavuto amene wotosowa ndalamawa nkhanitu za ikonomi za chuma akubwera chifukwa chakuti utsogoleri wa a Chakwerawu ngosadziwa ngolephera uwagwiritsa amalawi fuwa la moto ndiye a president a- podandaulapo amanena kuti awawatu asokoneza dziko lino ndiye tionetsetsenso chif- zachitika zimene zachitika ndi chani kodi ikonomi imeneyi ikhale chomwechi komanso chikuchitika ndi chani ndiye ndisanafike kuti chachitika ndi chani ndipitirire kuti zimene zikuoneka mu economy tanena za kukwera kwa zinthu komanso anatchulamo za kukwera kwa zinthu mu- Yeah. ma- mu uthenga wawo muja muthenga muja Ehe. komano forex iso kusowa kwa ndalama yakunja tikunena pano kuchi- kupita ku chipatala akangokupatsa asipulini mankhwala kulibe akukanika kugula mankhwala nanga si mankhwala ambiri ndalama- amachokera kunja ndalama kunja njochoka kunja eh tiku- tikunena pano mwina tingonena kuti lerolo kapena mmene ndaoneramu wiki ino nkasako mafuta ayamba kupezeka komano kutengera ndi mmene takhalira kuchokera mwina mu Okotobala mafutawo amagalimoto anthu timagona mma filling station ndi panyuwere pomwe ndi panyuwere pomwe ine ine ine ndakagona pa filling station ine ine kusaka mafuta ngakhale apapa akuti wabwera ma- abwera mafutawa sitikudziwa chifukwa sitikudziwa kuti kodi no tsogolo lake li bwanji tikungokhalano motino kuti no dzikhala bwanji kuti dzikhala bwanji tinawerenga maujeni manyuzipepa ananena kuti government to government kaya kudzera ku Kenya kaya kuti kwa Aluya uku kuti mafuta akubwera ena kuti ngambwingambwi sangakhale ngambwingambwi akuti abwera 51 million 51 million komano mafuta awothanga masiku 15 okha ku Malawi kwathu kuno osakhala miyezi 7 ya ayi singakwanenso komanso nkhani ndi imene tikunenamo ndiye tibwere kuti mafuta amene abwera tati forex forex yo Malawi muno mulibe Inapita kuti?
Mesa DPP imene inkachoka mboma inasiya forex?
inde Inapita kuti? aprofesa Arthur Peter Mutharika anasiya forex yokwanira ife kugula katundu yense amene timagula kunja wokwana miyezi sikisi kusonyeza kuti miyezi sikisi atalowa a Chakwera miyezi sikisi kunali phwando kunali phwando adakatha kugwiritsa ntchito forex imene mpaka na December asadapange yawo koma chimene chidachitika ndi chani amangogwiritsa osapanga ndi yawo osawonjezera komanso mkatikati momwemo kuba kuja kwa buchale kuja nanga si buchale amapita kubucha kuja kakagule feteleza kunja mm -hmm. kuba no kumene kuja ndi amapereka no mapasana ma contract kukonza misewu kukonza izi kugula izi forex yake mwaiona nanga nanga kukonza misewu nkolakwika sikolakwika mm. kukonza misewu sikolakwika koma anthu sadya msewu mwandimvetsetsa mutu omanga msewu amene akayende mmenemo munsewu ndi anthu angati mm. amene ali magalimoto ndi anthu angati inuyo mupite mumudzi kwanu muyende mmudzi monsemo amene ali magalimoto ndi anthu angati ndiye tikamapanga zinthu ndanena kale kuti mfundo yoyambirira ndi chakudya tiyime pa chakudya kaye tikakonza chakudya chija anthu nkumasangalala anthu nkhope zawo nkumaoneka bwino ndi pamene timanena kuti kuti tipange chani tikonze msewu kuti anthu adzitha kuchoka ku nyumba kupita kuchipatala adzitha kuchoka ku nyumba kupita kumsika tikonze ntchito za chuma kuti anthu azikhala ndi chuma atha kumagula njinga yakapalasa kapena kumanga nyumba ya malata kapena kupanga chani mutakonza kale chakudya komano nkhani ya chumayi yaonongeka chifukwa chakuti anthuwo ndalama zimene azisiyazo nthawi imeneyoyo adaziononga adaziononga bwanji amapanga madilu macontract osaoneka bwino kuti adziba ndalama samafunanso kuti aMalawi kapena atenge ndalama zija ayikeno nde uyu munali kwa business ngati anali ndi anthu om- omuthandiza kapena anali ndi driver oyendetsa galimoto yake kapena anali ndi anthu oti adzi katundu uja adzidula adzi- kapena adzikweza katundu uja anthu amene aja akhala pa ntchito awathamangitsa ntchito ndi zimene zikuchitika pano ndiponso pophatiza nkhani yomweyo pali ena ena amene mwina ali mboma momwemo amene akumanena kuti boma ndilomweli ena ali ndi ana ku sukulu ku south africa kuti kuti kuti apeze forex yolipira ma school fees ana akunjako akuvutika chifukwa kupita ku banki forex kulibe mwina kumachita kugwiritsa ntchito anzawo amene akugwira ntchito kunja Ndipo mwina- kuwayikira mu akaunti mukunena Ndalama. zakunja mwina mukunena zakunja mukhala ngati kuti ena amene ali malawi momuno kapena vuto limene sakukumana nalo ndi zoonadi kuti utumize mwana kunja iyayi tikunena amene ali m'malawi momuno amene ali m'boma momuso Inde. ambiri ali ndi ana kunja koma Amene- kuti apeze forex panopa pano kuti inuyo panopa kuti netflix yomweyi kuti upeze netflix uzionera zoonerazo uyenera upeze uyenera upereke ndalama ija ma dollars anthu ali ma If- account even, awo even mapaundi dza- Eh. dzulo ndinali kutchalichi Eh. panali amene amatilalikira ansembe Mm. amatiuza kuti amapanga apply 30 pounds amafuna agule zina zake kaya ndi ku uk anauzidwa kuti 30 pounds mwina adikire 7 days ndiye timanena kuti "Ih, 30 pounds mpakana munthu udikire ndekuti dziko Ndikuti lilipo ine- ine ine ndikupanga sukulu yakunja online phd ndipo pali anthu ambiri amene akupanga zimenezo koma zikutheka sizikutheka nkhani yolipira zafika povuta mwachidule tingonena kuti chani uthenga wa profesa peter, peter mutharika wabwera pa nthawi yake wabwera pa nthawi yake kuti dzikoli Yeah. eh, lili pa chani Kwa- Tingodikira tingoti na- lili- lili kwa isiwe Eh, tingodikira ine monga ngati ndikuganiza kuti mwina ndipange pend kaye sukulu yangayi ndisapitirize Ehe. pa 16 september pamene ndidzapitire fandi pamene ndidzapeze forex yolipira eh. chimodzimodzinso anthu ambiri tingodikira chifukwa profesa ati mpaka anthu afika podzipha mu uthenga wa profesa muja anena kuti anthu akudzipha chifukwa cha mavuto kuti nthawi ya dpp anthu samadzipha ah.
tikamatero anthu akudzipha ndikuti manambala akwera nkutheka kuti mwina anthu amadzipha mwina awiri atatu ndipo panopa zimene zikuchitika pali kudzipha that's extreme akumadzipha anthu chifukwa cha umphawi chifukwa cha mavuto achuluka komanso mabanja kutha kumene mabanja akutha ambiri nyamula komanso bulangeti yako mwaona zipita achinyamata masiku ano za chibwenzinso ayi sakufunanso za zibwenzi masiku ano Nanga- kusonyeza nanga kuti zibwenzi- society- zibwenzi nzabwino ngati iyayi nanga sumapanga chibwenzi kuti ukakwatire kuti ukwatire eh.
eh umayamba ndi chitu- kutomera kuti ukakwatire koma kutomerako kukuvuta Chifukwa cha umphawi. chifukwa cha umphawi ndiye mavuto ochuluka tikanenanso mwina kudzipha anaso anthu kuti unaone kuti mwana wa university uyu bwana ananena pamene paja kuti upeza kuti Eh, went to anatchula kuti wina wa engineering Yes. wapanga degree yake Yes. akukagulitsa zinthu peti mwansi akugulitsa kaya amagulitsa dzibwente Eh, dzibwente. munthu munthu wa engineering Eh. akagulitsa dzibwente amalawi za- zafika mpaka Zafika tafika pamenepo.
tafika pamenepo kodi utsogoleri wafika pamenepo kodi boma lomweli ndi lafika pamenepo kuti inu achinyamata kumachita kusowa mtengo ogwira ine ndaonapo maulamuliro angapo ineyo ndaonapo malamuliro angapo ine mmene ndinali ku university nthawi imeneyo

ndiye akamanena kuti akupepesa aa kupepesa zona kupepesa nkumauza amalawi kuti ndikupepesa mundipatsenso zaka zina Ndaku- ndaku- nda- eh, ha, ndakubweretsani chi- ndakubweretsani njala Eh, ndakubweretsani umphawi ndikupepesa mundisankhenso kodi ine- Yeah, munthu kodi ukamape- akuluakulu- munthu ukamapepesa ati umati ndikupepesa tidzaonananso Eh. ndikaganizire bwino kani sichoncho ehe kwambiri eh umanena kuti ndikapume Eh. you- pachizungu amati going back to the drawing board Eh. eh ukaone kuti kuti chimene chimavuta nchani eh komanso kodi akupepesa pano anthu amenewa kodi mesa adanena kuti two years if i don't change everything eh, within two years I, will- I, will, I will resign so why is he failing to resign udindowo ndiokoma chabwino Muli chani mene? Eh, iya zimenezo mudzafotokoza tsiku lina zikomo kwambiri uthenga omalizira umene profesa arthur peter mutharika ananena um, ananena za chiopsezo cha ufulu wa democracy yes, yes. anatchulapo mchizungu kuti tasanduka police state um, komanso anakamba nkhani za chisankho nrb ndi MEC kuti kuti zikuchitikazi Chikuchitika nchani makamaka? Kumalizira ndifuna mutambasule pamenepa kenako titseka program.
Nkhani yomvetsa chisoni a Fergus mwayiyamba imeneyi mwa- mwafunsa kuti tiyitambasuleyi. Eh, ndi nkhani yomvetsa chisoni yokhetsa eh, eh, misonzi. Misonzi. Chifukwa chake nchakuti no panopa ngakhale tikupanga program iyi nkumanena kuti achakwera alephera. mumvanso kuti atimanga mumva kuti atimanga koma mesa mali muno muli inu ndi ine atimanga mesa muli freedom of speech boma ili la Democracy. party ndiye nkhani yake boma ili la malawi congress party zas- ati za ufulu woyankhula kapena democracy imene idazunzikira kulibe koma Ba- iwo- iwo 1994 ija analipo kunalibe adalipo nde takumbutsani amalawi congress party ndi amene anali patsogolo kuti tikufuna tikhalebe mu ulamuliro wa chipani chimodzi yeah koma zinthu zinasinthatu Eh, koma ada- sada- tida- tidasintha ndi ifetu sadasinthe iwoje sadasinthe koma kuyenera iwo kusintha adakalibe chonchija akuyesetsa kuti adzisintha zikuwavuta nde pano panso ukukhala ngati kuti makolo amene anthu amene amalawi congress partywo makolo amalawi congress partypo chinthu chimene chili ngati cha- chili mu dna chili mmagazi chalowera kwa achinyamatawo amene awa chalowerera iyayi koma kuyenera kudziwa kuti tili mu democracy Anayenera anthu kudziwa. amayankhula zakukhosi Uzo- you know constructive criticism imathandiza maiko amene Yes. atuku- mwina You can takumbutse say that pano again. kunena kuti maiko amene atukuka ambiri panopo anthu amakhala ndi ufulu kuyankhula kodi inu m'banja mwanutu kungokhala ndi mkazi osayankhula kumakudzudzulani zinthu zina zina mupezekatu kuti mukumanga nyumba zopotoka Ehe, of course. mkazi wa nyumba aziyankhula kuti kodi inu taonani Ehe. apa kodi apa mwapanga bwanji Koma- takonzani koma ichi osathamangira kummenya eh mkazi osathamangira akayankhula mwammenya Mwammenya. simungatukuke Simungatukuke. muzikhala masanza okhaokha mpaka Ehe. kalekale ndiye Ehe. mufuna dziko lino lizikhala masanza mpaka kalekale akabwera akabwera nkhoswe kunena kuti ayi takonza ndipakulwa ndikuwathamangitsa alakwitsa atchalitchi simutukuka atchalitchi an- amene anene mwakuti a- basi Alakwitsa. atukwaneni Eh, mwaona. ndipo ndikumva chisoni pano kunena kuti even ineyo ndi mkatolika Inenso ndi mkatolika Mkatolika. kupeza kuti mwina wina mkatolika akupita pa wailesi kunyoza bishop wake iwe Ah. kunyoza awa chifukwa cha ndalama ndalama tu zimatha izi eh, zalero ndi mawa izi mudzapanga regret eh? zomvetsa chisoni Chifukwa chakuti kumvetsa chisoni kumvetsa chisoni demokrasi yathu Mm. pano tidakali pano yafika pomvetsa chisoni yoliritsa chifukwa ukangoyankhula dzana ilo a Sameer Suleman adamangidwa a Mwanamvekha nawo kumangidwa a Gangata nawo kumangidwa kuli atsogoleri amene amagwira ntchito mboma nawonso akumangidwa nkhani zake zosaoneka bwino kodi ngati anthu amalakwa kodi 5 years yonseyi munali kuti kodi ngati mukuti munthu adasokoneza ndalama kodi mwazindikira pano pa 5 years tikupita kuzisankho kuti adasokoneza ndalama kodi osa nthawi yomweyo mudali kuti nthawi imeneyo 100 days yatha chaka chatha chachiwiri chatha bwanji simmawamanga ndiyeno tikumanena kuti izi ndi nkhanza kunali msonkhano kunali a Gangata atamangidwa mayi brenda banda kuwawombera kumene kuja and ma NGO ali kuti mabungwe omwe si aboma Ayi, ndaona ina ina yake yani- yanenapo kuti kudzudzula komano imadzudzulatu kumapeto Eh, nkhani imadzudzula zi azimayi anavala makaka a Malawi Congress Party aja amauza- ama- amawauza anyamata aja ndimene amadzudzula imeneyonso ifeyo ngati kuchoka kuchipani tinadana nayo tinayidzudzula Ayi. chifukwa si mkhalidwe wabwino inuyo ngati achipani si mkhalidwe wabwino chifukwa cha democracy omwe ili m'malawi muno osalolera zonena kuti anthu azipanga za nkhanza kakumbi kugenda anthu kuwamenya anthu malamulo achisankho amanena kuti aliyense akhale ndi ufulu Akhale ndi ufulu. kupita pena paliponse Inde. kaya mafumu asaphimbirize wina aliyense Yeah, kupangitsa i- misonkhano ife ndi we, we demokrasi believe yathu imanena zimenezo civil liberties in total support Exactly. promotion of civil zachisankho izi nzocheza izi and timanenanso kunena kuti amene sa wandale amene sakufuna kupangidwa criticise apite kumudzi azikasambisa maliro mmanena chimene chifukwa chani ineyo ndine wandaletu eh ineyo ngati simufuna kupangidwa criticize siyani ndalezo mupite kumudzi mudzikalima politics is for fit men tingonena kuti uko kwamakalima kulimiko Eh. ukapezana ndi mulangizi akuuza kuti mzera umene sunalime bwino eh ndiye ukammenye paliponse Eh. ndikutanthauza chani paliponse umayenera munthu umayenera ndithu anthu akuuze akuuze kuti apapa Kuti apa- mulakwitsa takonzani ichi Eh, ndi mmene zimayendera bwino ndi koma mmene zikuchitika pano Mm.
m'Malawi mwathu muno nchifukwa chake apresident athu ananena kuti ah iwo akumva chisoni kuti tsopano dziko lino lasanduka la polisi kuti no ukangoyankhula chonchi akumanga ukangotere ayi mwakuti ukangotere ufulu umenewo palibe kodi no amalawi tidavotera zija ndi zimenezi tiyeni tibwerere ku ulamuliro wabwino chipani cha dpp chakonzeka kukupatsani utsogoleri wabwino tikonze zinthu zimenezi uthenga wako unali umenewo okay. so AP mwamalimbikitsa anthu Inde. kuti tiyeni tilumikizane tigwirizane Ehe.
tikhalire limodzi Tikhalire limodzi. tiyeni Tione zokoma zimene zikubwera Inde. kutsogoloko. let's resist
persecution imene ikuchoka ku Malawi Congress Party kutizunza tikakhalira pamodzi tonse ah, malemu Bingu amati tonse tiyende Tiyende pamodzi ndi mtima mtima umodzi. umodzi mawu amene amayankhula a profesa ndi amenewo tikhalire limodzi tiyende limodzi Ati i- kuyenda limodzi dziko lino palibe zoti uyu wakumpoto iyayi palibe zoti uyu ndi waku central region Iyayi. palibe zoti uyu ndi wakumwera Iyayi. aliyense kugwirana manja palibe zoti

inu sa malawi akwathu kumpingo kwathu kuno inu sa inuyo Malawi, mukapita mboma amtundu wathu. pa september pano mutatsimikizireni aMalawi kuti zi- zinthu ngati zimenezo sizachitika chifukwa aMalawi panopa akumafuna chilimbikitso Afrobarometer ija pali 14 percent inake Ehe. ili undecided Yes, yes, tayi imene ijayo tayiuzeni undecided ija kuti tapangani decide chipani ndichino tiwatsimikizira amalawi eh? kuti ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wa DPP pamene tikubweranso ntchito za tsankho palibepo ndipo tineneretu pano ngati pali ena mamembers amene ali mchipani cha DPP koma cholinga chake nchakuti pamene tikalowa mbomamo azizapanga tsankho umenewo ngati kuli asiyiretu pano apite kutsankhoko apite kutsankhoko azikapanga mm. zatsankho chipani cha mm. tsankho akuchiona ndi kale eh. anyamukiretu pano akalowe ku Malawi congress mm. party mm-hmm. koma ku dpp za tsankho ayi ndi chifukwa chake mukuona kuti structure ya chipani chathuchi kuti muzadziona kuti tikukutsimikizirani kuti chipani chathuchi chidzayesetsa kuti aliyense adzakhale kuti akuchimva ngati mmalawi muona kuti mukapita ku northern region kumene kuja kuti ndi a vice president

Uthenga umene Prof. Arthur Peter Mutharika wapereka kwa mtundu wa Amalawi zikumupweteka mtima eh? ndi zimene zikuchitika ku Malawi kuno anaona kuti mm ineyo ndisangokhala ku page house kuno koma ndipereke uthenga wanga ndilire nawo Amalawi pa zimene zikuchitika nde ndikuthokozani kwambiri pobwera mu programu ino ndikuthokozanso omvera onse ndi amene akutionera kuti tikumananso kusogolo kuno pali nkhani zambiri zomwe zofuna tikambirane pali nkhani za misewu Yes. kuphunzitsana za chisankhozi kuti zimayenda bwanji makamaka pa chisankhopo eh kumene kuti khati ni wa programu kuti tiphunzitsane mu- kuti tiphunzitsane ehe kuwadzudzula ena ake. a NRB ndi MEC kuti musaononge Zimene democracy mukupanga eh siyani mm. musaononge

chachikulu amene amalawi mwatimvera mwakhala nafe limodzi ndikutionera uthenga waukulu wa apresident athu ndiokulimbikitsani muli mmavuto zoona iwo ali nanu mmavuto I- iwonso ali mmavuto momwemo akusowa kwa ndalama nakonso kukuwapeza loko njala imene kuti akapeze chimangacho chuma chikusowa koma akunena kuti tingopirira kwa miyezi yokha- yatsalayi tikufika pa 16 september tikukalowanso kukakonza zinthu zimene awononga awa ndi kukakonzanso dziko lino kuti likabwererenso pa dziko labwino lakuti aliyense adzanyadira kuti dzikoli ndi Malawidi, ndi lakedi. Zikomo kwambiri. Pa Chichewa pali mawu onena kuti kukakhala kuti kuli mdima kwambiri Yes. ndiye kuti kwasala pang'ono kucha. Zikomo kwambiri. Ndithu.